moni ndine jackie nde ku usa mu mzinda wa georgia mayi uyu dzina lake adriana smith amakhala ndi mamuna wake ndi mwana wake adriana ali nzaka 31 ndipo anali nesi anapezeka kuti ati mu february adriana anali ndi mimba mimba ichali ndi masabata 9 adriana anayamba kudwala mutu ati amadandaula mutu opweteka modabwisa uja anapita ku chipatala koma ku kliniki sinamutani sinamthandize kwenikweni anabwerera ku nyumba anapitanso anabwereranso kunena kuti "Ah, mutu wake sumapweteka zolongosoka zinayi zina zake kenako mamuna wake tsiku lina anampeza akutani akukhala ngati akubanika akukanika kupuma anathamanga naye kuchipatala kuchipatala kuja atamuyeza atatani anapeza kuti anali ndi clot blood clot mu brain nde anapezeka kuti mpakana anakhala brain dead kunena kuti ubongo wake wasiya kugwira ntchito ne munthu ukakhala brain dead amakutani umakhala kuti basi ungakhale thupili likugwira ntchito koma ngati ubongo wafa ne kuti basi munthu wathera pomwepo eti amapezeka kuti amazimitsa chilichonse kuti basi munthu wamwalira uyu koma apapa zinali zovuta ku nkhani ya adriana chifukwa chonena kuti anali ndi mimba mimba yoti yadutsa 6 weeks nde mu mzinda wa georgia ku usa kuli lamulo munthu amene ali ndi mimba ngati yadutsa 6 weeks sungachose mimbayo ndi against lamulo ikangodutsa 6 weeks nde chifukwa choti inadutsa 9 weeks lamulo linali lonena kuti amusunge ndi moyo mpaka mwanayo atani adzabadwe chifukwa mwanayo achitidwa consider kuti nayenso ali ndi chani ndi right yoti akhale ndi moyo ndakuyenera nokumusunga mwanayo ndi moyo ngakhale mayi akewo ali onena kuti basi akukhala moyo ndi akusungidwa moyo ndi machini ena akhala akuchita maujeni ma protest against kunena kuti ayi munthu wonena kuti apo apa tikhoza kunena kuti wamwalira chomusungira moyo ndi chani koma apezeka kuti anamusunga pa ventilator Chi- ventilator chimachini chija chimakupa- chimakupumira chija eh? ventilator imampumira anangokhala kuti ali mu coma ali chikomokere kuchoka nthawi imeneyoyo amamsunga kuti mpakana mwana adzatani mwana adzabadwe nde nkhani imeneyo yakhala ikupitirira miyezi kumadutsa kuchoka february adriana ali ndi mimba ali chikomokere ali mchipatala pa ventilator nde anapezeka kuti pa 13 june chaka chomwe chino 2025 adriana uja wabereka through cesarean of course inali yoti ndi premature mwanayo wabadwa premature ampasa dzina ndi wamuna dzina lake akumuti chance ali ku intensive care koma akuti akhala bwinobwino mwanayo abale ake ndi makolo ake a adriana akhala kumenyera ufulu kunena kuti boma kapena chipatala chimpange release adriana amusiye kuti akayike maliro chifukwa choti mwanayo olo atamuyeza atamupanga scan anaona kuti ali ndi hydrocephalus kunena kuti mutu mwake mumadzadza madzi zija zimapeza kuti mutu wayamba kungotupa chani nde amapeza kutinso pali ma issues ambirimbiri nde amanena kuti why zonsezo zikuchitika nanga si mayi ake ndonena kuti akupuma ndi machini koma ndi munthu oti wamwalira ndi zinthu zake za complicated kwambiri koma panopo mwanayo watani wabadwa. Ndiye zina lino zoti basi poti mwana wabadwa akuyenera kuzimitsa chimashini Adriana amusiye kuti atani amwalire. Apapa ndi zoti basi ayamba kukonza plani ya maliro, akaika maliro basi apitirizeno zotani zosamalira mwana. Iyo ndi nkhani yomwe ikupangika ku USA zikomo kwambiri.